igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo biko onye ọbụla nụrụ ihe a m na-ekwu tụsaa ya bikos ihe anyị nọ n'ala igbo kịta bụ ịgbazi onwe anyị olu enweghị onye macha ihe niile enwere ihe m na-akọwa eh, n'ọtụtụ oge kịta ihe gbasara yoruba na ndị igbo eme ndị okenye anyị asị na ka m sị na ndị igbo mgbe a na-emere ha sị na ọ wụrụ na ndị yoruba na otu a ka ha ga-esi eme na ọ wụrụ ndị hausa na otu a ka ha ga-esi eme so mụnwa na-ekick against okwu a na mmadụ inwe complex na kedu ka obodo eji ama atụ obodo ndị yoruba nwa na-amụrụ amụrụ n'aka ha ndị hausa na-amụrụ amụrụ ụwa niile na-astudy the nature of an igbo man na-amụrụ emechaa anyị sị na ọ wụrụ ndị yoruba na otu a ka a ga-esi eme na ọ wụrụ ndị hausa na otu a ka a ga-esi eme o gosi na ihe emebigo na anyị emissgo our step onye o gosi na anyị azọhiego ọkpa mana e nwere ofu ihe awolowo kwuru awolowo sị na ọ bụrụ na ya daa n'ala ị na-ele anya na ya adara na ya ma nkweta na ya adara until ya kulie bikos ya kweta na ya adago that means ya emego accept failure I think ọ ihe ahụ ka anyịnwa bụ ndị igbo nọ na ya kịta na over the over time anyị mechara ọtụtụ ihe na-ekwecheghị ka anyị mee werezie ya um, lose out completely n'ihe gbasara um, ọnọdụ anyị dịka ndị Igbo na Naịjirịa ọkachasị ndị m ga-aka ekwu okwu maka ha bụ ndị okenye anyị ndị na-asị na na ndị Igbo anyị anaghị asọpụrụ ndị okenye oge ụfọdụ ha sị gị na ndị Yoruba na-eme ihe ndị okenye ha sị ha nọ nwayọọ ndị okenye ha nọ nwayọọ so okay ka anyị nebakene ya bụ okwu anya because ịgba a lot of propaganda and ndị na-ebu propaganda a na-ebuildịrị anyị narrative anyị ji ekwu okwu bụ ndị ala ndị ofe mmanụ ha bịa ha ebuildụọ a certain narrative push ya to the media for a long time before anyị mara ihe na-eme anyịnwa bụkwa ndị Igbo azụrụkwa narrative a werezie ya na-ekwu okwu ị ma na ha bụ ndị asị ha nwere ike eh, ha nwere ike tụpụ asị asị ahụ ha tụrụ n'agbanyeghị na ọ wụ asị ha bido na-ere ya ịma mmadụ kwuo okwu ị na-anọghị nga ihe ahụ nọ mee ị na-ekparị anya because na ịghọta ihe na-eme i bido kwetewe ọ dị m ka ihe a wụ ihe na-enye ndị igbo anyị nsogbu ndị yoruba mee ha nọkọta ha sị ee eh, igbo people no get eh, respect ndị a ma wụ ndị na-enwe respect n'obodo a bụ ndị ala ndị okenye anyị ka anyị were goro this narrative sị na ndị Igbo adịghị egere ha okwu ọkwa na Lagos a n'obodo ndị Yoruba ka ha legalizuru ohi this banditry nwere anyị okwu maka ya bidoro n'obodo a ndị ofe mmanụ bidoro ya kwechiri kpuchie ya cover ya unu na-anụ ihe gbasara ndị agbero na-ana ego achọrọ m ịjụ ndị okenye anyị ọ bụrụ na ọ n'ala Igbo ka youth anyị na-ana ego otu ndị a si ana ya na Yoruba land kemgbe 1999 ruo ugbu a na ka anyị nwere ihe ahụ ehiwere ha wee lee anya hụ na ụmụ ha wụ ohi na ohi nne na Lagos mgbe ha nwaanyị na ha kpọta ha ndị army ka ndị army bịa chụpụrụ ha ndị ohi wụ ụmụ ha nwaanyị na ha kpọta ha polisi maka ha ma na ọ wụ ụmụ ha maka ha ma na ị kpọta ndị army ma ọ bụ kpọta polisi egbuozie gbuo ma ndị na-ezu ohi gbuo ma ndị na-anaghị ezu ohi na ọ ga-aka mma na ha ji aka ha discipline ụmụ ha ha wee mege mege wee fụ na a hapụ ha na-anara ego na-anata ego nri um, ha ga-akwụsị izu ohi ha legalize ya tinubu pụta na tv gwa ndị be ha sị ngwa agbero na ohi werenụ ofu onye ọbụla mechie ọnụ e hiwe agbero taata ndị igbo anyị bicha na Lagos a ndị okenye anyị bicha na Lagos a gba nkịtị now ị bịa sị m kwuwe ndị dị iri iso ịchachi iwu ndị igbo na-enwe ihe ha na-eme sọsọ ihe ha na-ayọ ọ wụ sị ka e debere ha ọnọdụ e debere ndị ọzọ nwere ife ọzọ ihe m na-agwa ndị okenye anyị ọ na-adịkwana m ka ọ wụ failure n'aka ndị okenye anyị bụ na ha achịkwanwughị ụmụ ha ụmụ ha na-anaghị enupụ isi onye ka gị hụ onye igbo ị fụrụ ndị agbero anyị enweghị agbero ihe anyị nwere ọchọ passenger ị fụrụ ị gaa n'ọnịcha taa buru akpa ọchọ passenger ha bịa dọwa ha akpa gị ha ncha na-ahụ ọzọ na-arụ ọrụ na-eloodu moto ọ ya wụ ndị anyị nwere ndị ọchọ passenger ị fụ na that ha dị organized mana ife otu ndị okenye anyị ga-esi na-akọwa maka ndị ọchọ pasenja anụwa ike agwụ gị so mgbe m na-ekwu na ọ dị m ka ndị okenye anyị ọ ga-eleba anya ma ha ruru ogo inye ugwu ahụ a na-asị ndị yoruba na-respekt ndị okenye no ndị okenye ha na-achịkwa ha achịkwa na-ama na-eche ha ndị okenye ha bịa ha achọ kedu ihe ha chọrọ mara ebe ihu ha chere ndị okenye ha ewee chụkwara ha ihe ọbụla ha chọrọ ka a na-enye ha ndị yoruba ngwa pụtanụ na ugbu a na-akpọba ndị ụmụ ndị agbụrụ ọnụ ọnụ ka esi akpọ ụmụ anyị ọnụ ọnụ ka ụnụ fụ ihe ha ga-eme ụnụ they will defend them pụtanụ bịa kpọwa ọ kwarị ndị boko haram na-agbagbusi ndị mmadụ ka enye a na-ayọ ka enye ha amnesti nye ha ego ndị a ma na ha na-ezu ohi na-eche maka onwe ha then ụmụ nke anyị IPOB apụta ụmụ okorobịa anyị ihe ọ sọ ụnụ kọ ụnụ ga-anọ mgbe ụnụ na-apịtọ ihe IPOB ana anyị ala igbo ha anago anyị ala igbo already ụmụaka wee pụta enwere mgbe ha gbara ụlọ mmadụ ọkụ anyị hụrụ ya n'anya o enwetịrịkwa nke propaganda ndị ofe mmanụ na-ebu ebuoro ụnụ na-ewerezi ekwu okwu enwebeghị onye ga-apụta ugbu a sị n'Aba na ndị IPOB nụkọrọ bịa gbaa ụlọ ha ọkụ ahụ anụ ha kweta ndị IPOB sị ọ bụ anyị gbara ụlọ ha ọkụ maka ihe dị otu a ihe dị otu a enwebeghị ebe a pụtara sị na ndị IPOB pụta na-agba egbe mana ndị OPC gara gbaa ụlọ ọgwụ Frederick Fasehun ọkụ the founder of OPC ndị yoruba agbakọ agbakọ chịkwa mgbe fasehun na gani adams na-enwe okwu ha ajụ ha sị why gani adams anaghị asọpụrụ okenye na fasehun maka fasehun na-agwa ha sị na ịgba ihe ọkụ na otu ha si eme awụghị otu ya chọrọ ka esi mee ya ha sị mba na o riela ego gbaa ụlọ ya ọkụ ụlọ ọgwụ ya ọ pụtara na tv ihe wụdịrị na okenye bụ ka unu nwere ike isi chịkwa be ụnụ ma okwu pụta ọ ya wụ okenye okenye abụghị age okenye abụghị na ịbụ gọvanọ na ịbụ sinetọ na ịbụ nya ịwụ ọnụ okenye no ọ bụ ihe otu unu nwere ike isi gbakọ agbakọ okwu apụta unu ahazie ya ọ ya wụ okenye ọ dị ka ndị ga-asị nwoke nwere ime ụlọ nwoke kwesịrị ịchịkwa ime ụlọ ya so okwu a ga-enwe part 2 na part 2 ya ka anyị kọwa ka anyị ka na-akọwa ihe gbasara ndị Igbo a na-asọpụrụ ndị okenye maọbụ anaghị asọpụrụ ndị okenye